zikomo kwambiri chifukwa chokutenga nthawi yanu kuti mukathe kumvera uh, kulalikidwa kwa uthenga uku komanso kapena kuonera uh, pakanema wanu
I'm going to read uh, three verses with you from the Word of God.
inetu ndiwerengatu mavesi awiri uh, ku- uh, uh, kuchokera mu mawu a mulungu
All three verses are found in the first chapter of Mark's Gospel of his account of the life of Jesus Christ, the Son of God.
ndiyetu mavesi atatu onsewa akufuna akuchokera mu buku la mariko makamakatu pa ntchito yaketu ya kutumikira ambuye
We'll read first of all Mark chapter 1 and verse 1.
Choyambatu tiwerenga Marko chapter chake cha 1 ndipo verse yake ikhalanso ya number 1.
Which says the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.
Imenetu ikunena kuti pachiyambi chache cha uthenga wabwino wa Yesu Khristu mwana wa Mulungu.

Pa ndimetu ya 15 tu pamene akunena kwakuti, Nanena nthawi yakwanira ufumu wa Mulungu wayandikira, tembenukani mtima khulupirirani Uthenga Wabwino.
In each of these three verses uh, that we have read together, you will notice a reference to the gospel.
M'mavesitu atatu amene tawerenga limodziwa, mudzaona kunena kwakuti akulankhula za chinthu chimodzi chimene chikugwirizana ndipo chinthu chimenecho ndi Uthenga Wabwino.
And this is the astonishing thing that God, in His Word, the Bible, has good news for you.
Ndiyetu iyitu ndi nkhanitu yabwino kwambiri imenetu ikunena kuti Mulungutu ali nawo uthenga wabwino wa inuyo.

Uthengatu umenetu wamasuliridwatu ku mawu a chi Greek amenewo otchedwa kuti Uthenga Wabwino sumatanthauzatu um, uthenga umene umabwera tsiku ndi tsiku kapena nthawi ndi nthawi olembedwa m'mapepala koma kutanthauza kuti uthenga wapaderadera umene uli ndi kusintha kapena kusuntha kwakukulutu pa zochitika zawo.
For example, if soldiers from a certain city had gone out to war and had triumphed in battle, they would return to the city and they would say, We have good news for you.
mwachitsanzo achis- asilikali akapita ku nkhondo ndi kukamenya nkhondo kumene kuja ku midzi ina ndipo kumene kuja agonjetsa adani awo ndipo akabwera ku- akabwera ndipo pofuna kulengeza mawu ake amanena kuti Tili nawo uthenga wabwino.
The news that you're hearing is going to change your life. We have fought for you and now everything is different.
Ndi- Akuti uthengatu umene tili nawo ndi uthenga wabwino ndipo ife tamenya nkhondo kumenyera moyo wanu ndipo china chilichonse chasintha.
Now this word is used as Mark begins to record the events of, a, of, the, of the life of a man known as Jesus of Nazareth.
ndiyetu Maliko tsopanotu akulankhula za uthenga umenewu pamene akulembatu za munthutu amene akutchedwa kuti yesu khristu From the three verses that we read, I want us to think about three different things God is telling us about the gospel. pa zinthutu zitatutu zimene ife tawerenga, ndikufuna ifetu ti, tione zimene Mulungu walankhula makamaka pa zokhudzana ndi uthenga wabwino.
In verse 1 we read who the gospel is about.
Pa vesi yake ya 1 tawerenga kuti kodi uthenga wabwino umenewu umakhudzana za chiyani?
It is about Jesus Christ, the Son of God.
Uthenga Wabwino umenewutu umanenatu za Yesu Khristu, Mwana wa Mulungu.
The Bible tells us that because he loved us, he was willing to leave heaven to come into the world and die for our sins on the cross.
Baibulotu limatiuza kuti chifukwa iye anatikonda ife kwambiri ndipo anasangalatsidwa ndi kufunitsitsa konse kubweratu kusiya zonse kumwamba kubwera pa dzikono lapansi kudzafa chifukwa cha machimo athu.
Later in his gospel, uh, Mark quotes the words of Jesus and says, ndiye pamapeto paketu pa uthenga waketu malikotu akulankhulatu mawu a yesu khristu ndipo akunena chonchi for the son of man came not to serve but came not to be served but to serve and to give his life a ransom for many
Pakutitu Mwana wa munthu sanadza kudzatumikiridwa, komatu kudzapereka moyo waketu kuti ukhale nsembe ya anthu ambiri. And this is the astonishing, wonderful news about the gospel.
Ndiyetu iyitu ndi nkhani yodabwitsa kwambiri yokhudzana ndi uthenga wabwino.
That someone as great and glorious as the Son of God himself would come into the world to help you and me.
kutitu munthu wamkulu komanso munthu odzadzatu ndi ulemerero monga Ambuye Yesu Khristu, Mwana wa Mulungu, anasiya zonsezo kubwera ku dzikono lapansi kudzafa chifukwa cha inu komanso chifukwa cha ine. Which brings us on to the second verse, which tells us not who the gospel is about, but who it is from.
Ndiyetu zimenetu zikutitengeranso ku vesi yachiwiri imene sikutiuza kuti kodi uthenga umenewu ndi wokhudzana ndi ndani, koma ukutiuza kuti kodi uthenga umenewu ndi wokhudzana ndi chiyani. It is the gospel of the kingdom of God. This message comes directly from God himself. Ndi uthengatu wa ufumu wa Mulungu ndipo ndi uthenga umene ukuchokeratu pa mtima pake pa Mulungu mwini.
And it tells us how we can have a relationship with God.
Ndetu umatifotokozeratu mmene ife tingayambiretu kukhala pa ubale ndi Mulungu. Because of our sins, we have been separated from God.
Inu mukudziwa, chifukwa cha uchimo wathu ife tinasina, tinasiyanitsidwa kuchoka kwa Mulungu. But in the gospel, God is telling us that through faith in his Son, we can come back to him.
Komatu mu uthenga wabwino, Mulungu akutiuza ifetu kunena kwakuti ife kudzera mwa chikhulupiriro tikhonza kubwerera kwa iye.
Our sins can be forgiven and we can be guaranteed a place in heaven. machimo athu akhonza kukhululukidwa ndipo tikhonza kukhala otsimikizika mtima kuti tili nawo malo kumwamba which makes us think now about the third verse that we read together zimenetu zikutipangitsa ifetu kuti tikaganize tsopano za vesi lachitatu limene tinaliwerenga limodzi
the verse tells us now who the gospel is for. It is for you and me. nde vesi limenelitu likutiuza tsopano kuti kodi uthenga umenewu wabwinowu ndi wa ndani kapena ukupita kwa ndani ukupita kwa inu komanso ukupita kwa ine Jesus went out preaching the message, and as he preached, this is what he said Repent and believe the gospel.
Yesu Khristu anapitapita monse ndi kulalikira uthenga umenewu ndipo izi ndi zimene amalalikira. Lapani, tembenukani.
These are the first words that Mark records Jesus saying, so this is very important. Awatu ndi mawu oyambirira amene Maliko walemba zokhudzana ndi zimene Yesu Khristu amalankhula ndipo choncho ndi zinthu zofunikira kwambiri.
The Gospel tells us two things that are essential if we want to have our sins taken away and be right with God.
Uthenga wabwino umatiuza za zinthu ziwiri zimene ndi zofunikira kwambiri ngati ife tikufunatu tikhale pa ubale kapena kuyamba ubale wabwino ndi Mulungu. First of all, we need to repent.
Choyambirira tikuyenera kulapa.
This means admitting that we have done wrong, that we have sinned.
Izitu zikufuna kutanthauza kuti ife ndikuvomereza kuti ife tachimwa komanso kuti tapanga zolakwika. But it is more than just that, we also have to admit that we have no power to save ourselves. Komanso nzoposera pamenepo, tikuyenanso kuvomereza kuti mwa ife tokha tilibe mphamvu yoti tidzipulumutsire uh, tidzipulumutsire tokha we can never make ourselves right with God no matter how hard we try.
ifetu sitingadzilungamitse tokhatu uh, ife ndi mulungu ngakhale titayesetsa motani kapena ndi mphamvu zonse zotani sitingasanduke olungama pa ife tokha ndi mulunguyi which is why we are told the second thing we need to do is believe N'chifukwa chaketu tauzidwatu chinthu chachiwiritu chimene tinachiwerenga ndipo chinthu chimenechi ndi kukhulupirira.
One day a guilty, sinful man came to two gospel preachers and asked them a question, Sirs, Tsiku what limodzi must I do to be saved?
tsiku limodzi munthu winatu amenetu anali wochimwa komanso wolakwa anafika kwa anthu amene ama anthu awiri amene amalalikira uthenga wabwino ndipo anafunsa funso ndipo funso lake limene anafunsa linali motere amuna inu abale ndichite chiyani ine kuti ndipulumutsidwe Their answer was, Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved.
ndiye nkhani yoti inali yoti yankho lake ukhulupirire pa ambuye yesu khristu ndipo iwe udzapulumutsidwa
you cannot save yourself but by relying totally on him our sins can be forgiven iwetu sungadzipulumutse wekha koma pakudalira kapena pakungokhulupirira mopanda kuchotsera pa iye machimo ako onse akhonza ah, kuchotsedwa
So this is the good news that God has for you. Ndiyetu iyi ndi nkhani yabwino imene Mulungutu ali nayotu ya iweyo.
You are in danger of perishing eternally. Iwetu uli mungozitu yoti ukatayiketu kwathunthu.
But if you cast aside your pride and rely on God's Son and his death on the cross for your salvation, you can be saved.
iwetu ukataya kunyada kwako kusiya kumbali ndi kupitatu kukaika chikhulupiriro chako pa ambuye yesu khristu uh, ngati mpulumutsi wako machimo ako akhululukidwa
I trust that God will bless this message from his word to everyone who has listened and thank you.
ndikukhulupirira kuti mulungu adalitsa uthenga umenewu kwa wina aliyense amene wamvera kuti akathe kukhulupirira ambuye yesu khristu ngati mpulumutsi zikomo kwambiri